Dia dhíbh, Bliain 1, agus fáilte ar ais go dtí an ceathrú seachtain agus muid ag déanamh an teagasc ar líne. Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go breá agus go bhfuil sibh slán sábháilte. So inniu beidh muid ag plé Ceacht 1. So, beidh haon A agus C ag déanamh ceacht a haon ar an Mháirt agus beidh B agus D ag déanamh ceacht a haon ar an Luan. Agus just le rá libh, just bígí cinnte go bhfuil sibh ag déanamh na ceachtanna ar na laethanta ceart ó thaobh do rang de mar tá an dá rang ag déanamh an measúnú leanúnach ar an Déardaoin. Mar sin, beidh haon A agus C ag déanamh ceacht a haon ar an Mháirt, Ceacht 2 ar an Céadaoin agus beidh siadsan ag déanamh Ceacht 3 ar an Aoine ach beidh siad ag déanamh an measúnú ar an Déardaoin agus 1B agus D, beidh sibhse ag déanamh Ceacht 1 ar an Luan, Ceacht 2 ar an Mháirt, Ceacht 3 ar an gCéadaoin agus beidh sibhse ag críochnú an seachtain leis an measúnú leanúnach ar an Déardaoin. So just bí cinnte go bhfuil sibh ag leanúint an féilire. So Ceacht 1, éasca go leor inniu. Tá muid ag críochnú leis an Caibideal 11, so beidh sibh ag dul isteach go dtí an leabhar, go dtí leathanach 162 agus beidh muid ag críochnú na píosaí seo. So tá an léamhtuiscint le déanamh agus tá na ceisteanna ar na bhfoirmeacha, ar mhaithe le bheith cinnte go bhfuil an foirm ceart líonta isteach agaibh. Ó, rinne mé dearmad ar an dáta sin a chur isteach. Beidh haon A agus C ag críochnú ar an tríú lá déag. Mar is gnáth, beidh an. foirm do do rang ag dúnadh ag 9:30 an lá tar éis an ceacht seo. So haon B agus D, tá sibhse ag déanamh an ceacht ar an aonú lá déag, so beidh go dtí an dara lá déag. Haon A agus C, beidh sibhse ag déanamh an ceacht seo ar an dara lá déag, so tá go dtí an tríú lá déag agaibh. So má téann muid isteach sa leabhar. Feicfidh muid anseo go bhfuil an léamhtuiscint anseo dúinn. So feicfidh sibh go bhfuil léamhtuiscint anseo agus ina dhiaidh sin tá beart ceisteanna 1-6. Now tá na ceisteanna sin le feiceáil agaibh ar an bhfoirm. So 1-6. Agus ina dhiaidh sin tá na ceisteanna breise atá ansin agus clúdóidh muid sin i gceann soicind. So just ionas go bhfuil fhios againn cad atá le déanamh, wir haben hier Schülerjobs Punkt de. So postanna do daltaí scoile. Schüler sin dalta scoile, Student sin dalta ollscoil. So siadsan do Schüler, so daltaí scoile. So sibhse. Eh, so just ionas go bhfuil an stiúraíocht ceart againn, léigh muid na ceisteanna. So, ceist a haon, cén aois a chaithfidh tú a bheith chun iarratais a dhéanamh ar an bpost seo? So caithfidh muid aois

Dá mba rud é go bhfuair tú an post seo so cad atá á thabhairt amach agat? Dá mba rud é go bhfuil an post seo faighte agat so liostaigh dhá rud as an liosta. Ansin luaitear trí modh iompair sa téacs seo so tá ar a laghad trí modh iompair so an bhfuil an bus ann? An bhfuil an traein ann? So céard iad na modhanna taistil atá ansin? Ansin, ainmnigh dá bhuntáiste a bhaineann leis an bpost de réir an téacs so tá níos mó ná dá ceann ansin but caithfidh tú iad a aimsiú. Agus ceist a sé ansin, conas is féidir leat cur isteach ar an bpost seo so céard é an bealach teagmhála sin? So má téimid isteach chuig an téacs is féidir linn dul tríd. So wir haben hier Zusteller ab 13 Jahren. So a Zusteller sin seachadóir.

em, pro Stück, so íocaíocht gach ceann, so faigheann tú b'fhéidir, you know, deich cent an ceann nó rud éigin. Und Art der Beschäftigung, now Art ansin, cara bréige, feiceann sé mar Art as Béarla, sin ealaíon, but Art as Gearmáinis, sin saghas, saghas fostaíochta. So cén saghas fostaíochta? Agus ansin siehe Jobbeschreibung, féach ar an cur síos ar an bpost, so tá siad ag rá féach suas. So sin an rud suas anseo. So anois eh tá sibh réidh don dara píosa ach ná déan láithreach é. So tá sibh réidh do ceist a haon go sé. Ach tá fós an dara phíosa le déanamh againn. So le sin ráite caithfidh sibh freisin an meaitseáil a dhéanamh. So tá liosta de postanna anseo agus tá cur síos faoi na postanna anseo. So ich arbeite als Babysitter